ndị be anyị ndewo nụ n'ụbọchị taata anyị ga-eneba anya n'isiokwu a na-akpọ ekele n'ala Igbo ekele bụ ọtụtụ ihe nyere ọtụtụ ndị mmadụ n'obodo dị iche iche mana n'ala Igbo enwere ụzọ dị iche iche na n'oge dị iche iche eji enye ekele enwere ekele dị iche iche ndị Igbo na-ekele n'oge dị iche iche ekele ndị ahụ bụ ekele ụtụtụ ekele abalị ekele onye ọrịa ekele onye ọbịa na ekele nri ndị ọzọ bụ ekele onye njem ekele onye mụrụ nwa ọhụrụ ekele ebe ọdachi mere na ebe a na-arụ ọrụ ekele nnabata onyinye na ihe ndị ọzọ gasị site na nkọwa ndị a anyị ga-aghọta na igbo enweghị ekele ehihie na ekele mgbede dịka ọ dị na bekee n'asụsụ awụsa na n'asụsụ yoruba ihe igbo nwere bụ naanị ekele ụtụtụ na nke abalị ekele ndị ọzọ ndị Igbo nwere na-esite ma ọ bụ na-amalite n'ihe mmadụ na-eme na n'ọnọdụ mmadụ nọ ka anyị lee anya na ekele dị otu ahụ na ihe onye ahụ ga-aza nke mbụ onye na-aga njem o nwere ekele a na-enye ya ekele a ekele a na-enye onye na-aga njem bụ naa gboo ọ bụrụ na bekee ịkọwa na bekee ọ bụrụ go early ma ọ bụ return early nke ọzọ bụ ije ọma ije ọma nke a na-akpọ na bekee safe journey nke ọzọ bụ ije maa mma nke ọzọ bụkwa ije mana na nzaghachi onye enyere ekele ga-asị oo ma ọ bụ gịnị ewo nke abụọ ekele onye si n'ije bata ọ bụrụ onye si njem wee bata o nwere ekele a na-enye ya Ekele a na-enye onye dị otu ahụ enwekwala ọsịsa onye dị otu ahụ ga-asakwa. Onye si njem bata a sị ya nnọọ, ị yọọla, ị bịala. Ebe onye ahụ ga-azaghachi o ewo eye. N'aka nke ọzọ, ịgafe be mmadụ ọ bụrụ na mmadụ na-agafe mbala be gị ma ọ bụ ebe i bi o nwere ekele a na-asị onye dị otu ahụ ekele a na-enye bụ deeje onye ahụ na-agafe o nwere ike ịsị gị deeje daalụnụ ị nwekwara ike ịsị ya nnọọnụ nke ọzọ bụ ekele ebe mmadụ na-arụ ọrụ e nwere ike dịka n'oge gboo ị mara n'ala Igbo n'oge gboo ka ha si ebi ị nwere ike chọọ ije be Maazị Okeke ị ga-agafe ebe mmadụ na-akọ ugbo tupu i ruo be Maazị Okeke. Nke a gosiri ha na-akọ ugbo n'ihu mbala be ha maọbụ n'ọhịa dị n'akụkụ ebe ha bi. Nke a pụtara na oge ị na-achọ ije be Maazị Okeke, ị nwere ike ịhụ onye na-arụ ọrụ. Ya bụ, ị hụ onye dị otu ahụ, o nwere ekele a na-ekele ha. Ị nwere ike ịsị onye ahụ daalụ ọrụ maọbụ ị dị ike ọrụ jisie ike deejekwe i zute ya ị sị ya deejekwe nyanwa azaghachi o ọ bụkwara enyi gị o nwere ike unu akparịbazie nkata ndị ọzọ gasị Site n'ịjụ ya ebee ka ọ na-eje ka ihe ọ na-achọga ebe ahụ, nke a gosipụtara ọdịmma gị na onye ahụ, mana ekene kwesịrị na ị ga-enye ya bụ daalụ ọrụ, jisie ike, ị dị ike ọrụ wee dịrị gabazie. Ekele ọzọkwa ị ga-elebanye anya ya bụ mgbe e nyere mmadụ onyinye when you give someone gift onye e nyere onyinye na-asị onye nyere ya onyinye deeje deeme daalụ ma ọ bụ imeela ya bụ e nye gị onyinye onye e nyere onyinye nwere ekele ọ na-enye o nwere ike ịsị daalụ deeje daalụ deeme imeela wee dịrị gabazie n'aka nke ọzọ ekele onye ọrịa dịka i jekwude mmadụ ebe ọ na-arịa ọrịa ma ọ bụ na i jere ileta mmadụ ebe n'ụlọ ọgwụ onye ọrịa n'ụlọ ọgwụ o nwere ekele ị ga-enye ya mgbe mmadụ nọ n'ọrịa ekele na-agara ya bụ ndo kpọọ ụwa diwe kpọọ ụwa nke a nwere ike ịpụta nye ya dị ogologo ndụ o nwekwa ndị ụfọdụ ndị obodo na-asị gbasie ike wee dịrị gaba ekele nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ dịka i jekwude nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ o nwere ekele a na-enye ya ekele a na-ekele nwaanyị mụrụ nwa abụghị naanị ya ka ọ na-agara ọ na-agara ya na nwa ọhụrụ ọ mụrụ ekele ndị ahụ bụ ekele ndị ahụ bụ ndị a i rituola ị nwekwara ike ịsị ya nnọọ ị nwekwara ike ịsị ya daalụ ọrụ n'ihi na echiche ndị Igbo na n'omenala ha nwere ibu afọ ime maọbụ ịmụ nwa dịka nnukwu ọrụ ya bụ ha nwere ike ịsị onye ahụ nnọọ daalụ ọrụ imeela wee dịrị gabazie e nwekwara ekele a na-enye mmadụ dị ka ebe ọdachi mere ọdachi pụtara ọnwụ mmadụ pụtakwa ọkụ ịgba akụ na ụba mmadụ dị ka ọkụ ọgbụgba mmiri iri ihe mmadụ ohi izu ihe mmadụ na nnukwu mmerụ ahụ dị iche iche nke ọbụla n'ime ha na-anabata ndo ya bụ na ọdachi ndị a niile m kpọpụtasịrị ị nwere ike ịsị onye ahụ ndo ị nwekwara ike ịsị onye ahụ dibenụ na ọ ga-adị mma ụzọ ọbụla ị nwere ike isi mee ka obi onye ahụ dere jụụ ị nwere ike imekwanụ ọ bụrụ na o nwekwara enyemaka ị nwere ike inyere ya i nyekwa onye ahụ n'ihi na ọdachi bụ ihe a na-atụghị anya ya ịbịakwute mmadụ o nwere ike ịbịakwute gị echi nwee ike ịbịakwute gị ụbọchị ị na-atụghị anya ya ya bụ enyemaka ị kwesịrị inye ị na-atụ anya na a ga-enyere gị mgbe ihe dị otu a ga-eme gị ma mgbe o mere gị ọ bụ ụdị enyemaka ahụ ka ị kwesịrị inyere onye ọdachi dakwasịrị ọ bụrụ sọọsọ ịsị ya ndo ọ bụrụ sọọsọ ịsị ya dibenụ ị nwekwara ike inye ya ihe onyinye dị iche iche nke ọ ga-ekele gị ọfụma n'aka nke ọzọ ekele abalị ekele abalị mgbe mmadụ abụọ nọsịrị n'oge abalị ma chọọ ịlakpu ma chọọ ịlakpu ụra ha na-asị onwe ha bọọ chi bọọ chi ha na-asị onwe ha bọọ chi ka chi bọọ ka chi foo pụta ụra ka chi voo na fụta ụla ụfọdụ na-asị ka chi voo ụfọdụ na-asị ka chi foo ụfọdụ na-asị na-asị

wee dịrị gabazie n'ihi na ọtụtụ obodo nwere ihe dị iche iche mana nke anụnwa bụ nke izugbe ekele zuru igbo niile ọnụ e ji asị ndị igbo ji ekele maọbụ na-ekele onye tetara ụla ụtụtụ Ya bụ, ka m sị gị, ị pụtawo ụla, n'ihi na ụbọchị chi foro, mgbe onye tetere, ka chi nke ya mere gịnị? Ka chi nke ya foro. Ọ dị mkpa ịkọwa n'ebe a na e wezuga ekele metụtara ọnọdụ onye nọ maọbụ ihe onye na-eme N'oge ekele ahụ, ekele ụtụtụ na nke abalị bụ nwata. Ihe a na-achọ ịkọwa bụ na e nwere ike ọ bụrụ n'oge ehihie ka i jere ileta mmadụ n'ụlọ ọgwụ, n'oge abalị ka i jere ileta mmadụ n'ụlọ ọgwụ, i nwere ike chezọọ ikele ya ka chi foo ma ọ ka chi bọọ. ị nwere ike sị ya kedu ka ị mere taa dibe ya bụ na ekele abalị bụ nwata n'ebe ihe dị otu a dị ekele ụtụtụ bụkwa nwata n'ebe ihe dị otu a dị ihe ọ na-achọ ikwu bụ na na ọ dị n'ụdị mkpa ihe i jere ime nụ maọbụ ihe ị bịakwutere dị ị nwere ike chezo ikele onye ahụ gịnị ekele ụtụtụ ma gaa n'iru nye ya ekele kwesịrịnụ dịka nsogbu bịakwutere ya dịka ọnọdụ ọ nọ n'ime ya ya bụ ị saala chi maka na ụbọchị onye tetara ụla ka chi nke ya foro dịka ndị be anyị si ekwu ya ọ ga-adị echezọkwana isonyere anyị n'ihe onyonyo a nke YouTube a subscribe to the YouTube channel and also like it so that you'll be receiving a regular update ka ị wee na-enweta ihe onyonyo anyị mgbe ọbụla anyị tinyere ya na YouTube channel a ka ị wee nwee ike na-enweta ya ka ọ kpụ ọkụ n'ọnụ chetakwa ka ị gwa ndị enyi gị ndị chọrọ ịmụta asụsụ Igbo ma mara ihe dị iche iche gbasara ndụ ndị Igbo ka ha sonyere anyị Chetakwa ka ị ghara ichefu idepụta isiokwu ị chọrọ ka anyị kọwaa maọbụ ka anyị tinye ọnụ maka ya n'ebe a na-edepụta ihe nke ndị bekee kpọrọ comment ma kwuo ka obi dị gị n'ihe anyị na-eme n'ihe onyonyo a. Ndewo! Ọ ga-adị ụbọchị ọzọ.